akpọkwala ya ya abanyekwala atọ ọnwa ihe gbasara Igbere hapụtụkwala Igbere People Forum ee anyị nwekwa ike ya lụghachikwala ime ya so topic chifuwakwuo ese egwu basa atọ ọnwa bụ ọ chọrọ ka ọ nụtụkwala ihe ndị ife nwe ike ịkpa gbasara ehe biko jie break ụwa so ihe topic o gwụsa atọ ọnwa anyị ji kwado abaị ịkparị ụka ọnwa bụ ihe gbasara covid-19 and also ee ma ọ dụ mma meje eme ezumezu meje eme so ihe ọbụla anyị kpaghị atọ ọnwa bụ ee ọ bụrụ bekee ụwa sị ọ bụ opinion nke anyị ị ghọtala so ihe ọ bụla onye kpaghata ọnwa bụ opinion onye ọ which is uh, very very good so ka anyị masakwa ọ bụ ndị Igbere Welfare Union yara ndị eh, eze bụ ndị na-ekpebu ihe a na-eme gbasara ezumezu so ee eh, ibe m akpaela nnọọ ka m vu ụzọ titu uche ihe gbasara covid-19 m enyekwa ohere ndị ọjọ etitu nke wa em is- iji bido covid-19 ọnwa bụ coronavirus ọrịa dị n'obodo metụtanụ mba ụwa ra ohu ma amerịka ma europe ma asia ma afrịka ruo ori mara naijiria anyị ndị mba dị ya na iche iche na ọhụda achọtasị ọgwụ enwe ike iji adị yara ọgwụ enwe ike iji agwọ ya so tọọ makwanụ ayịrị na ụkparị aka ka enwesa ọgwụ ọhụ aka ka enwesa ya ndị fọrọ akwana ya ahụ ọrụ ka enwesa ya so enwe ike echi ma nwanne echi ma ọ bụ ọnwa ọjọ enwesa ya enwe ike jee enwesa ya so ele ele agaje bele eji ejide amaje ihe enwe ike ide eme so ihe ọ bụ ihe m chọọ ka ndị ife marụta ọnwa so ka m pasịa baton ọnwa to ee Chief JC Okoha ee o nwere opinion o nwe gbasara COVID-19 ya kpaa ya ọ kpaha ma pasịa to ee Dr. Uko pasịa to Aunty Jemima ngwa gaje ihu Chief JC
ee ma na iji ma atụma asa ajụjụ a okwu mụ jikọta ka ọ bụ ee ọ bụ echiche m nwere banyere COVID-19 maka ezumezu oke ezumezu ee ee ya bụrụ mụ ma ajụ m ihe m na m asị bụ anyị bịa maka ihe banyere ezumezu nke afọ ọ ma anyị na ime ya ele ọma ya duhu na eje m ha asị o doola m anya ekwesị eme ya makwa na o kwesị eme ya n'ihi ụkwara ọhụ enwehụ ka ndị bịara na ọbịa tụsị ọkpa nwaanyị alaala n'ihi ọ nakwaghị eme ma agwa anụla gba ọla ala dịkwa eme ya vọlikwara and ọkwanụ ndị ifo gada ele ihe na amerịka mepetu some states ụfọdụ steeti o mekwala ndị ọbịakwa dị eme abịakwa bịa bịakwara lawakwa elu lawa elu so to me ma ọ bụrụ ị jụ m m asị ihe ga-adụ mma bụ Igbere tayịrị ya dụduo onwe anyị ezumezu nke afọ ọ ma anyị akpara ya debeghị nkọ ndị ọ na-agbọtọ nụ mma anyị asịba njekwere agbọtọ mma unu agbọtọ ọ bụ anyị nyere unu satifiketi na disemba ọ bụ ya bụrụ ma ata bịa zukọtaba ele anyị zukọta bịa chegbutaba rigbutaba anyị edebeghị ya afọ ọzọ ndị ọzọ mbụnụ ndị mgbe ahịa ndị ụda ebiri ji agbọtọ mma ka anyị e, unu emekọtakwa ma nke unu mgbe ọhụ mmemme seremoni ya emume ya ihe echiche nke m mana egwuru satifiketi eje ịgba ya nteme ataghị anaghị gị zukọta ihe ọhụụ ya bụrụ ya nwe ndị vunu koro ọma bịa gburu ya fusi Igbere n'ụwa bịa kwado eme adị eluigwe adị eluigwe ụmụ mmadụ maka anwụ ka ha ejide agwọ ọrịa atọ ma ya bụrụ enwetụla vaccine maazị olileanya dị ihe uche nke m ọ dụ mma ndewo onye ọbụla nwe right ịtụnye uche nke ya ka anyị gaa to ee anti Jemima ee ndị ahụ inwe ịkpa anyị maka covid-19 ihe ọbụla anyị kpa ya atọ ma bụ uche anyị ịghọsịla akpaịtụ ebiri ndewo nuwo ọ dịkwa ya na-eme ụwa ihe a nwanne m nwoke ji esi nke ọha akpa ya ọ yere m jila na-echeta ihe ọzọ ndị labịa chebara ihe ọ chee elu chee ala meaning that ọ fọ ọnwa ọnwa isii eruo disemba mbelale na ihe jide eme O- eche mụ by that disemba ihe dum ajala adụ mma mgbe ọbụla ịgbaghị ya ma ndị ya sa ala bekee lụa enwe ike mgbe ọ, ụgbọelu aka ka efewo ma gọwa ike gọọmenti akawara akasi ka anọkọ ibe dị ukwuu ma ihe eji emenụ ihe ọ bụ aka na-arụ ọrụ for so many months ọ na ego ha na-eji agbanụ ma tiketi ọ bụ ego ha na-eji eme emume a ya dee na-eme nwa masị ọ na-eme ahịa ihe ka ubi ere ọba masị ị na-anwa na anyị nwoke si uche m o ya bụrụ eji enyewa satifiketi akpọwa isi ogo isi ogo enyewa ha satifiketi uwe ji ndị a amara ọfishali ụwa agbọtọla mma ya bụkwa eru ukwu akwarị mgbe ndị ude ebiri ji agbọtọ mma ọ bụrụ o ji ekwe omume uwe abịa mee mee nkewa mgbọ nkwa ya bụrụ ihe dị mma mba eruo mgbe ndị ude ude Udebiri ji agbọtọ wa bịa mee because ike elu gị ala Eh, ọ dịla ọkọtụọla ee dr uko eh, biko ndịa ihe i nwe ịkpaịtụ gbasara covid-19 a ihe ọbụla onye kpagha bụ echiche ya anyị nyekwara n'ụwa ma ndị eh, ibe anyị aka ma ndị Igbere ma wee ihe eji ada okwu oke ọ bịachikwala
ihe m sisi ọ bụ uche ebu m anyị ma ndị ada- wada- wada akpọ call wada eme disturb uche ebu m bụ ka eh, na ọnwa anyị nwoke ji kpa anyị maka ihe dị ụtọ ọnwa ọ dị ukwuu ma ego eji agbọtọ ya ma ndị si ibe anya ma ime prepare for it ihe a emekasịala ihe ọrịa ọnwa zuru ụwa ohu emekasịala ihe ọdụ nwa mfe ma planning ya ma execution ya ndị mmadụ ji akpọ ndị families wa bịa ị naghị a- ka aka arụ ọrụ nwa igbo kporo otu ịgba plane ọdụ nwa mfe and enwe onye dụ sure that by that time eji na-ebido a- enwewe flight regularly so ọ dị na-eme nwa m asị ka ndị Igbere Welfare Union ma ndị eze ọkwa na nwa ozugbo anyị so bụrụ Igbere Welfare Union onye ọbụla lebara ụka anya ọkpụrụkpụ ụka dịrị ime ya ka anyị mara ọ dị mma Ndewo. ndị ọ dị mma ee dọkịta uko ịkpa ihe anyị enye sista ngozi ohere ka ọ kpaịtụ ee ndịa ihe i che gbasara ee covid-19 ọnwa ee Mm. egworu ya tụbasa a- ihe gbasara ezumezu ee onye adụ nwa mfe onye o- ihe agba aka na-enyo enyo ọ na-adụ possible this year so ihe m na-emerụ suggest bụ ndị igbere Welfare Union wara ndị omezebiri ka wa set a strategic committee take a decision kparụ ndị igbere whatever a chọ anyị na-eme in fact ihe a bụ three year program ọdụụ bad ma eme ya next year ọdụụ bad though mụ nwa bụ president general ndị Udebiri ejigede ọwa anyị nwa jeje ịnarụ mma anyị na nwada plan our committees are working very hard maka that eh, eh, ị ga-anara mma but when you- ile anya ihere ohu ọnwa ọdụ possible egwofu ya this year ele ajimama akpa anyị anyị nọ ọnwa June ọ fọla how many months ejiri nwa nwa ya gwofu ya next year emee ya mezie emezi ọ bụkwa ndị nọ na naijiria ndị agbado eme ezumezu ndị nọ ala bekee ọ wa na-eme ka ezumezu dị ụchọ ụwa alụasị ya na-ele a ibero ha dị ekwo ekwo anyị naijiria ahịta na onwe anyị anya mberhu but ndị ọsọ ala bekee bi ogwe ma ndị na-eji dọla abịa ma ndị na-azụsara anyị ncha ma ndị na-azụsara anyị mmanụ a na-etetu etetu ya na-eme ka anyị ada ajụjụ ụchọ ụchọ so m ji asị ka egwofu ya eme ya next year a na-abịa enyowe ya but first of all ndị Igbere Welfare Union wara ndị omezebiri ihe agbara isi ụwa kpakọta onwe wo ọnụ owe ya bịa nye anyị ihe a na-akpọ notice information anyị ejikekwa na ejikere ndị a nọ ala bekee tọnwa ụfọdụ unu agbala tiketi unu ahụkwala na-ede ọdụ ọ na na-adụ possible unu baisa ma ọ bụla naijiria onwe ọ rakwa nwa ahụ mmadụ isi Aba gaa Ụmụahịa gaa Lagos gaa Abakaliki gaa Igbere ọ ra nwa ahụ so ọ ihe a m ji asị ka egwofu ya definite uh, sorry this year till next year
okay thank you onye ọbụla nwe opinion nke ya ka anyị gaa to Sista Ngozi ee biko kpatụrụ anyị ihe gbasara ee covid-19 a ihe i che ịkpa ihe anyị iche gbasara ya o nwekwara program i meela gbasara covid-19 especially with respect to Igbere ma ọ bụ Abia steeti ga-eme ka anyị mara ee Sista Ngozi iji ụka ọnụ taa ma kpa ije ịkpa ihe aden okwute mba kpara ya onye ọ bụ
okay Igbere ndewo nụ o ndewo ndewo chekwara ma m ga-ele ihu gị anya mana umeli i ji gbanyụọ vidio ahụ gara n'ihu gị anya

na a na-egbuchi ya echi na osisi ahụ ị bịakwa echi ahụ ga-ahụkwakwa ya ebe ọ ka nọ ebe ọhụ so o nwe onye ọbụla anyị na-akpagharị a na-egbu gị echi ma ọ bụ osisi ya ọ ka kwụrụ ebe ọ what am I saying ihe niile unu kpa anyị is is just the fact and the truth COVID-19 is real very real ọ bụrụ onye ama that ọ dụ real from everything imeela amara Nigeria ya and what is going on na steeti anyị si abịa bụ na Abia steeti ọ dị very obvious that ihe a dụ real and o nwe onye maara nụ ele o ji eji mee ya nwa affect in case i buru ya because we are we from what I'm seeing a lot of people are asymptomatic so they have it but they don't know

So ọ bụrụ that anyị nwere opinion and 100% of the people me agree to that opinion which is anyị do shift to this ịgbọtọ mma because ịgbọtọ mma bụ a period where people gather right now large gathering emeghala ya is not even allowed because the vaccine akaghala afụsa aka na-enwe vaccine for covid large gatherings are not allowed and we know that covid na-eme affect people from more ndị dụnụ ndị ọ na-emekarị affect bụ older people ndị ndị agacha na-agbọtọ mma bụ older people so anaghịla enyo ya enyo ịkpa that this is not a time to start planning about ịgbọtọ mma right now so we need to postpone it to next year and anyị need ime ka the people who na-eme ya nụ mara that this is majority

so ị bịakwa bịa were this type of expense tikwawara ụhụ you know given the short time anyị nwe to move around and do all kinds of o nwe ndị ji nwayọọ nwayọọ daa ahụ ibe nwaanyị agbọtọ mma and all of this movement no movement and everything emechagbuola ihe m do affect

neat and right ma ọ bụrụ Victoria na iwa is neat and right so to do right now ihe a bụ ihe e kwesị and I agree with ndị niile kpayela ụka on what we have I have done as, as a person yes when this thing started especially when mgbe ndị mmadụ nọdụ anwụsị ra Italy I had this huge burden in my heart that I need ime something especially when I saw a video of onye isi ala anyị talking about uh, na Abia a na-evusa ya I'm sure everybody saw that video it went viral because we are anyị nọ ra Bible and all those kind of things so I personally felt that they were treating this COVID with kids glove because mmadụ a na-asị na mmadụ a na-asị na mini a na-ezo then gị mara ha ihe a bụ udu mini gị afụwa ị na-eji umbrella so ị na-akwado akwado so that mini ọhụ jowe gị eweru umbrella kpuchie onwe o. so what i did was to initiate um, uh, a forum and the forum we called it Concerned Abia Abia Professional League and it is just for every anybody and everybody ma ndị ndị Igbere anyị nọ ya hụ a lot of ndị Igbere nọ hụ na that forum

that we sent, just like a lot of well-meaning Igbere people contributed and did palliative for ndị Igbere. So those are the things that uh, that uh, we, you know, have, have been involved in, in respect to COVID, uh, COVID-19.
Okay, thank you. Unu anụlanụ ihe ọ kpaị a na-eme ya ọ bụghị ihe jiri mee interpret unu anụchagbuola ozugbo ihe rụrụ ọ kpaị ọ kpaiziri akpaizi and olu okwu ya dazi adazi ka anyị kwuru ohere a mee ka Chukwu Ọkpọte Mba ka ọ kpaịtụrụ anyị onye ọ bụ then anyị ajụkwana ya ajụjụ ee Chukwu Ọkpọte Mba ị nọ nwa line biko kpaịtụrụ Igbere ndị onye ị bụ anyị ajụ gị ajụjụ
Igbere ndewo nu wo.
Ndewo.
Eze Igbo a na- a na-akpọ m Eze Uche ICD Mgba Ọkpọtemba ka Igbere m bụkwaranụ ezi igbo ah, Ikeja Lagos ebe a. so ihe ọnwa unu kpara ya ah, ihe unu kpara dị mma mma anchi njọ nịlarị since um, 12:20 but um, m da anụrụ ihe unu kpagbata n'ụgha nke m da echi hello hello m bịa kpọwa Mike efesi ya ka eme ka dụ nụ ihe m kpa ya so ihe m kpa- ihe m chọrọ ịkpa isi bụ ọ bụ m nụla ee ma nke covid covid-19 unu kpara and uh, I want to align with my sister Ngozi Ekoma that uh, COVID is real. And ndị bekee kwa bụ ndị nwenụ mmepe n'ụwa ọnwa behind civilization o nwe ka ihe wa kpata ụbụ n'ụgha ụwa na-akpa ihe wa eziokwu mgbe a na akpa ihe wa sị if care is not taken Africa will be the epicenter of COVID-19 kata ele anyị na-eji ebu obu ma ele anyị na-eji akpa akparamagwa anyị and anyị akpana ya nwa mgbe ọ nọ China abịa anyị sị anaa erute Abia anyị chị nwa nwa ọchị mara ihe abụ nke bụ n'eziokwu because as long as o rutala Naijiria ọ na-eru Igbere ohu ọ bụkwa onye ọbụla chi onwe ya eche ọ bụrụ ifuche ga-ekpuchie ihe ihu ma onwe isolate even more than you can so ọ ya bụ ihe m na-akpa ịbọ abịakwana nke ịgbọtọ mma ihe banyere ịgbọtọ mma

ibe ndị ogbenye nọ na m dịkwa azụ ka agbọtọ mma so ihe m na-akpa ebe ọhụ bụ m nọ at the middle let Igbere decide because ụfọdụ ndị ụka ebe bịa jụụ na m dịka ebe m agbọtọ this year na m jiri nwa next year ka ele ihe ga-eji ịdụ ele ọnwa ndị chị anyị na Naijiria nọ na-eborokwa ha ego na-eboro ego na-emekasị ihe rụrụ na mdochi ọjọ na aka mma ndị tinye so ịbịaga ya that ihe ọ bụ ihe mmadụ ama ngụ ọ na-echewe anọghị anọghị ịnọghị ngụ asị ịnọjọla ga anọghị ngụ asị ịnọjọla so i want to leave Igbere people to take a decision ihe ọbụla wa sị ọ bụ ele a na-eme ya i will align with them so ihe ọ bụ ebe m nọ ọhụụ abịakwara nke IDA mụnwa support IDA ihe wa mega unu mere nke ọma ọbọtụ ndị asị m na ka mkparị nụ bụ o nweghị lọbị na ọwa ụwa ada eme ihe ọma mmadụ rụwa alụkwa nkwa erughị onye ọhụ ime ị na-ekwe nwede ede eru onye ahụ mere onye a eru onye ọ bịa bụ o nwerụ ihe i mega so ihe unu mere adụ nke ọma unu jishie ike unu mere ka ndị Igbere de enwe connection ebe ọbụla wa nọ wa da ama ihe akpa many people mere ma ndị amaghị ala omenala Igbere wa na nwa bịa IDA bịa nụrụ ya wee gwere ya mewe ihe so it is a welcome idea jisie n'ike ma ndị na-asị na IDA bịa ịgbaghasị Igbere Welfare Union i don't see it like that it's a lie ma ndị sị na wa bịa igwesa nkewata ọ bụghị eziokwu ihe anyị nọ bụ onye na-eme nke ọ na-eme ya dị ime ka Igbere dị mma ọ bụ ihe anyị nọ so jishie n'ike ndewonu ihe ọnyere ọha m olu taa ọnwa okay ndewonu ee ee ka m gbawazitụ ee Chief Ọkọtemba olu ee em, anyị aka ka egwebasa topic IDA ọnwa ka bụ Igbere People Forum yara ndị Igbere so ọ- ọgbakọ hazianụ mkparịta ụka ọnwa anyị kparị taa ọnwa bụ Igbere People Forum ee i- Okay. ọ karị eh, Chief eh, Uwakwe ese ụtọ ọnụ so having said that ihe a sista Ngozi kpaịkwanụ ọ sị ka emee ka ndị chịga na Igbere taa ọnwa ka ụka ọnwa anyị kparị ya ka o ruo wa nchị ee nkwa m ji ekwe onye ọbụla bụ ọ na-eruru wa nchị ụfọdụ ime wa ga-ahụ ihe ọnwa anyị kparị ya ma taa ọnwa kama anyị kparị ha ya ee vidio ya anyị na-eji make sure o ruru ee president Igbere Welfare Union aka ee ma ndị yara wa so da achị Ee, ọ gbaghịkwa anyị eme ka o ruo ndị eze aka so ihe anyị nwe ọ bụ iti opinion ee ndị Igbere ahọsahala ndị ịrụ ọnụ a na Igbere which is Igbere Welfare Union yara ndị eze so ọ wa nwa ji ekpebikwa ji na-eme ihe ọnwa a kparị so